eziokwu eziokwu ọ na-eme m obi anwụrị na awụ m onye Igbo obi dị m ụtọ na awụ m onye Igbo ka anyị nwa ndị Igbo anyị nwa gbasiri ike ị bịakwa n'ime Naijiria ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri karịcharị ebe ọbụla ị gara na mpaghara ụwa niile na ọ wụ na ị hụhụ nwa afọ igbo na gị gba ọsọ na obodo ahụ rụrụ arụ oke mba igbo bụ oke mba ndewonu
ọha na eze nwe m anyị ka nọkwa n'ajụjụ nsọ n'omenala igbo biko igwe na nze asị m ka m jụọ na ihe na-emezi kịta ụmụ ndị be anyị a na-eyi eh, efe nwegasị otu ọ dị na-egosicha ahụ niile ma mbe n'ukwu mgbe ụfọdụ eyicha ya ama were akwa fọnyechaa ma n'azụ a na-ahụ ihe niile chineke kere ka ọ wụrụ ihe emechiri emechi biko achọrọ m ka unu kọwara m ọ bụ nsọ ka ọ na ọ bụghị nsọ hmm.
nne ndị igbo si na ọ dị ka ọ dị kpọwa ọ dị ka ọ dị egoro hmm. ya bụ na ọ bụrụ ihe ọ na ịhụ na-aga n'ụzọ mmadụ o nwere ndị ọ ya-awụ ị fụ ị mara ebe ha si pụta ị je mụrụba ụdị ihe ha na-eme ị mara na onwe gị ka ị na-enye nsogbu ndị Igbo si onye ruo ana a na-ebere ntị ya bere nke ya tinye mana onye igbo ma ihe amarago na i ruo ana a na-ebere ntị bere nke gị tinye o mezia i ruo ana a na-enwe ntị kedu ihe eme na i berehago nke gị tụpụ ebe a na-ebe ntị ya bụ na i nwezighị ntị ọ ya mere na ndị jelu ejepụ ruo jepụ ha were ihe dị mma natara ndị amarọ ihe ha jebere ndị furu ụzọ ruo ebe ahụ were ihe dị ọjọọ wee nataba abịala ozi ya bịa bụrụ na na-akpọpụgo ha ncha ene ka ha jee nne ha sị ha jee nke ọma sịkwa ha nyọkwa gboo maka ịpụba ha bụ na ndị Igbo asị gị nna jee nke ọma ọ Mm. nne gị asị gị nyọ gboo ya bụ nata gboo ọ bụrụ na ha na-anatazi onye na-anatara o weta na ihe ahịa wetana ezigbo ihe ọ mụta ndị jere ọfụma were ezigbo ihe na-abata ndị ejerọ ọfụma were ajọ ihe mana ndị onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi nọrọ onye nọ n'ụlọ ha ncha abatazịa nụ ewepụta ihe e ji wee bata o nwerọzi ndị igbo nọnụ bụ ndị ahụ nọ n'ụlọ ya-anakọta ihe ha ji bata mara nke bụ ezigbo ihe mara nke bụ ajọ ihe ọ bụ ihe bụ nsogbu maka ọ bụrụ na ndị Igbo nọ n'ụlọ nwere eze a sị na Igbo enwerọ eze mana ọ bụrụ na Igbo nwere eze mara na eze bụ onye na-abụ ọ na-achị obodo obodo a na-enwe aṅụrị mana eze ọbụla na-achị obodo obodo ahụ enwe aṅụrị ya bụ na igbo enwerọ eze ma ọ bụrụ na ha nọ ọfụma ọ ka abụ mgbe ha bata anakọta ihe ha ji bata wee tụlee ya mara nke bụ ezigbo ihe ma nke bụ ajọ ihe nke na mmadụ yi akwa wee gbara ọtọ wee bata bụ na ajọ ihe maka onye yibe ya afe nne ya ị na-afụ ka mmadụ na-ejewe ala bekee ị ma na ihe izizi a na-egotere ya bụ ihe a na-akpọ suit hmm. ọ ihe a na-eyibe onye ọbụla ka ọ ya wee na-abata n'obodo oyibo a fụ na ọ bụ mmadụ bata e yibe gị suit wee pụọ ị na-anata gbara ọtọ yiri peteri ma ọ yiri ọbante debe ihe n'ike ike ụfọdụ a na-afụ ya i wee na-abata i jere bata nna gị na-echezi ka ị sị ya nna m abatago m ezi ya baba ha o wee bụrụ na i jere ọfụma nụ. ndị nọ n'ụlọ bịa na-ene ya anya na na-eche okeke na nwa ya jebe obodo oyibo na-abata na ọ ya-abata na ọ ya-eji nnukwu ihe bata na ọ ya-eji amamihe wee bata nwa okeke bata gbara ọtọ ha sị na ọ ya-abụkwa ihe ezigbo ihe dị ya ha gbabanụ ọtọ agba m n'ọtọ ọ bụrọ obodo anyị so as- omenala anyị bụ mgbe a na-agba ogogo mmiri ka ụmụazị na-agba ọtọ wee gbaa ogogo mmiri onye ọ na-eyisi afe kpuchiri ya ezinụlọ ya ọfụma gba n'ọtọ mana jikwazi ịgba ọtọ wee chie eze e jiri ya eme omenala ya bụ ọgba m n'ọtọ jọgburu udene sigbue nkakwụ etu e si na-eyi ya a kpọrọ ya sagin a kpọrọ ya mini a kpọrọ ya ya bụ ọgba m ọtọ were omenala igbo hmm. i rue n'ụlọ ụka igbo ị fụ na ejego m ụka na ana igbo jee na london jee na amerịka m bata na london nwerọ onye sụ ịchafụ n'isi ntọọnụ negharị ajụ ihe a ọ wụ na ụka a sị na ọ na ụka na ọ ka e si eme ha yirikpa ụdị ihe e, ụkwụ na abụọ iyi traụza mana m na-ejebata be anyị mmadụ akwụrụ n'ọnụ ụzọ ị pụta sị e e, garụ azụ na ị sụrọ ịchafụ ya sụrụ ị sụta ịchafụ garụ azụ na eyi nwaanyị ara eyi traụza wee aba n'ụlọ ụka ya eyite afe nwaanyị ọ bụrụ ihe ndị Igbo na-eme wee dozibe ha mana ọ bụkwa na ala Igbo ka a ka nweriri ụka a na-aka ya ọfụma n'ala Igbo ka a ka nweriri ndị na-eme eme na-eme ya ọfụma ihe anyị na-ekwu ka e wepụ aka enwe n'ofe be anyị emebikwana rinne mana i rue ndị na-agba ọtọ ya fụ na ọ na Lagos ka ha nọ fụ na ọ na ebe unu jega ọrụ oyibo ka ịgba ọtọ a dị na ebe a ka unu si ewenata ya n'ụlọ mana be nna m anụta nwaanyị nna m kpọọ kpọta nwunye ụmụ nwoke inọ o ji kpọtasịa nwunye a sị ha na o nwere nsọ na ezinụlọ a na nwaanyị unu nwaanyị anụta anụta na nwaanyị ọbụla a mụ na be ya ma nwunye ma ụmụ ya o nwerọ onye yi traụza wee nọ na be ya unu chọwa ịpụ unu narụ eso di unu narụ ebe unu bi unu eyiri traụza m kpọrọ nwunye m na-eje ụnọ ọ ya tinye traụza n'ihe o eyi maka na nna m na-asọ ya nsọ ọ chọrọ ọ fụ nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ ekwesịrọ a kpọọ okeke nwoke apụta ị kpọọ okeke nwaanyị pụta ị ma na ọ bụrọ okeke Ee, igbo ndị ọma na-ege ntị ha o mm, unu a na-amụtakwa biko em, Ee, Ejike, i- ife m nwee ịtụnye na ya bụ ife bụ na ọ dị ka ife m kwuru.
ọnọdụ Ee, ka m nọzie ọfụma maka na onye na-amarọ ebe mmiri nọ mabe ya ara ama ebe ọ nọ madebe ya mm, ikwu maka sagin ee na mmadụ ji yirụsịa akwa kpụgidekwa ya kụtuo ya n'ike ukwu ya ifere mere onye ji ofu ego mata gara ọ bụ nwa je gị na-awepụta ọkpa mmeji wee nụ ya ọ gịnị kpasara m na onye chọọ ịgba ọtọ ya gbara ọtọ kama na ama m na o nwe mgbe anyị na-awa ịba anyị wara ya bụ ịba o kpuchie ife nwoke ji bụrụ nwoke mgbe anwanụ ọ ya ka m na-ekwu maka anyị na-ekwere ka gasị na anyị ncha pụtara ibe etu aka ka ọ dị na nne anyị na nna anyị bụ Adam na Eve fa apụtarọ ụwa yibe akwa kedu akwa fa yi mbụ akwụkwọ ka fa kpatasị ji mechinata afọ ebe dị ka ọ fa nwa bụ the first fashion and fashion designers anyị nwere e wee bido kwabazia tụbezia ma nke a ọ bụ nke nwoke ma nke nwaanyị mana o nwe ife Igwe rụtụ aka na njepụ amaka bụ eziokwu mana anyị na-asị ị jee mụtara anyị nke dị mma ya abụna nke ga-emebi maka na o nwe ife dị na ịfụ nwaanyị na ugwu ya o nwe arụ nwaanyị na-adịrọ mma na ụwa niile ya-afụ ya maka na ọ fa ncha bụ iduba mmadụ na njọ maka anya na-erisịa o nwere mgbe ọ na-afịa arụ ịfụ apata ụkwụ nwaanyị ebe a oo onye ka ị bụzi mana kịta a na-akwagidezikwa nke bụ etu a na ife danarị ya ọ ma-etukwunatanwụzi anị iweta ya ife dị were ogiri azụ n'afịa kama ka m si wee kwu o nwetụrụ eme na nje na godes ma mechie anya m emechie dịka m si kwu na ifere mere onye ji ofe ego mụta gara ọ bụ mụnwa je gara akwụkwụta ọkpa m meji wee nwee ife m ji ekwu ife a abụrọ ife ọzọ na ka anyị na-ekwu ebe a na-adụ onye nwe nne na nna ọdụ ka onye na-enwerọ nna na-amụta ife anyị jee ebe anyị na-eje ka anyị were nke dị mma rapụ nke na-adịrọ mma ya bụ sagging a na-ekwu okwu ụfọdụ amarọ ebe o si bido ọ n'ụlọ nga ka o si wee bido a na-akwarụ fa akwa a da-enye fa belt e ji ekedu ya ọ na-agbụpụnarị ya ọ na-akpụni ọ na-agbụpụgharị ya anyị nwa je fụ ya ya eme je were ya nataba ị nọkwa na nga mana ọ gị ji aka gị tụọ mmụọ gị omume gị na omenala gị nga ọ ife ka ọ bụ maka ife anyị ji ekwu ife a bụ ka anyị ghọta na ọ bụrọ ife niile anyị fụ ka anyị ga-eṅomi ka anyị na-ekwu ya ebe a ka ụfọdụ ga-asị rapụ ndị a ndị a bụ ndị old school old school bụ new school thank God na anyị niile bụ school school onye mm, ọ mara asụ mm. ya sụọ n'ikwe ọ maghị asụ ya sụọ n'ala
hmm. taa bụ taa oh! onye na-amụtaghị ihe na nke anyị nọ n'ime eche m na onye ahụ ga-amụtakwa ọzọ igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ka nọkwa n'egwu anyị ka nọkwa na nkwa ya kpọtụba ọ na-akpọtụ akpọtụ ọ na-aṅụ n'anwụ
oke mba omenala anyị na-ala si ndị nna anyị na nna anyị n'aka kama ha ga-akụziri ụmụ anyị omenala anyị ha buru nke ndị ọcha n'isi ihe gbasara omenala anyị si ndị nna anyị n'aka na nne anyị ịkụziri nwa anyị omenala ihe ọzọ kpatakwara omenala anyị ji na-ala wụ ekwuo asị na ị wụkwa onye chineke na ịnaghị efe chineke na ị na-efe arụsị ha chefuo na omenala tọrọ okwu chineke ị sị ka ị ṅụọ mmanya asị ṅụọ mmanya na i meela ihe ọjọọ na ịnaghị efe chineke ihe ndị ahụ mere omenala anyị ji na-ala oke mba

gbatụkwa m gharịị m sị ka m jụọ unu nke a unu nọ ebe a n'ala Igbo nwanyị ọ na-enwe ala achọ m ka unu kọwara m nwaanyị ọ na-enwe ala maka unu ma na amụsịa oge ụfọdụ asị ee onye a bụ nwaanyị o nwenata ike inweta oke n'ihe nọ n'ụlọ na be e bụ be di e mana enwekwa ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị na-anọkwa na-azọ ana nọ na be nna ha ah. biko achọ m ka unu kọwara m nwaanyị ọ na-enwe ala n'ala Igbo ajụjụ gị amaka ịza gị ajụjụ a ana m aza gị asị gị ee na-azakwa gị asị gị ee Hmm. ee bụ na mmadụ ara awụ nwata na anụ o gbu ị chịrị egbe gaa nta gbagbuo anụ bata papa gị sị gị na na-ewe nwatakịrị na ihe eri nke ezi mba na ọ gị nwe ọ gị gbu ọ gị ya-eke ọ bụrụ na nwaanyị ejiri ego e je goro ana ana igbo asịkwa na nwaanyị ji ego anyị ego anyị o jiri ego egolo anị nke a bụ anị ya nyanwa nwe ike nyanwa nwe ile ọ chọ ilekwa na ya ele anị ya na ego ji anị ya goro mana nwaanyị ọbụla nwoke ji enụta bụ nwoke ahụ nwe ana achọ nwoke na afọ ụmụ ọ mụtara nwere ana mana ọ bụrụ na ọ mụtarọ ụmụ ana ụlọ nke a na ụmụnna ihe o nwere ebe na ọ ya na-akọ ana di ya mana ọ ya ele ya na ọ bụrọ ya nwe ọ ana onye ma ọ bụrụ na nwoke ahụ nụtara ya nwere nwanne nwoke ọ bụ ana ya dị ya ahụ. ọ bụrụ na ọ nweghị nwanne nwoke bụ ndị onye nọ n'isi ụmụnna bụrụ ana ụmụnna ọ ya bụ na ọ ya wee rue na ụmụnna efe ka a sị na ọ bụ ana ọra ana ọra ọwụ bụ na onwegofa ndị ezinụlọ kpochapụ ana ha wee ruzie ana ụmụnna ọya bụ ana ọra ya bụ nwaanyị ọbụla amụrụ n'ezinụlọ amụtara nwoke enwerọ ana Hmm. ana o nwe bụ ana ọya na-akọ na-akọ nri na-eme na ọ chọ ịrụ ụlọ ọ rụa na ana ha mana ọ ya anọkata sị na ya ka ya lebe ana ebe ụmụnna ahụ nọ ọ ya ele ọ bịa bụrụ na nne na nne nna di gị nụta gị nọ ma ọ nwanne di ya nọrọ ị ma anọkata wee sị sị kee ana ka ekenye gị gị bụ nwaanyị ama ekenye gị ana mana ọ bụrụ na i ji ụmụ nwoke eke ana ị na-eneta nke ụmụ nwoke anya mana ụmụ nwoke ahụ achọ ana abụrụzi ha ana abụrọ nke gị ọ bụrọkwa ana ụmụnna ma ọ ana nwanne ndị di gị ọ ya ka o ji bụrụ ee bụrụ ee nwaanyị enweghị ana na ezinụlọ hmm. nwaanyị ejerobe di na be nna ya ekerọ ana ya eke ihe O nwere- ọ bụrụ na nwoke ji ụmụ nwaanyị ise nwoke naabọ achọ ike ana ihe a ga-eke ana ịbụọ ụzọ naabọ ụmụ nwaanyị ise na ụlọ na ha ejerobe di na be na mkpuke nne ha ka ha ya ebi wee bisie wee nwa o nwere nke kpatara ego chọọ ịrụ ụlọ ọ rụọ ya na mkpuke nne ya ama ejere wee sị sị kee ana ka ekenye ya ọ bụrụ na nwanne ya nwoke nwee nke chọrọ inye ya nọsịa na na ebe a jee ụwa mana ọ nọsịa ana abụrụkwa nke nwanne ya nwoke ara ekebe ana wee kenye nwaanyị n'ezinụlọ ya bụ ị fụgo ka o si bụrụ eh, bụrụ, eh, eh. na obodo m si wee pụta maka na i ruo obodo ọzọ ha nwere ike megharịa ya n'ụdị ọzọ mana omenana Igbo ka m na-agwa gị ihe a mana igwe ka m jụọ o nwere ife ntọ Well, tupu eh, eh, eh, abịa m ebe a, ọ bụrụ na ana ahụ ana a zụrụ n'afọ ụnyaahụ ike na ọ nna ya zụrụ ya mgbe ọ mụrụ ya
nne ya ọ ma nketa ya bụ nne ya zụọ ana nne ya zụrụ ana sị ya na m azụara gị ana nne ya zụrụ ana bụrụ na o nwee nwoke o nwere ka ọ ya-esi zụọ ana sị na nwaanyị ka ya zụrụ ana maka na nwaanyị amụta nwaanyị onye nwoke mụta nwaanyị ekpere ya ka nwa ya jebe be di jee maka ọ nwa mmadụ ka ọ na-anụ ọ bụrụ na onye ọ na-anụ nwa ya ana nna ya zụrụ ya na raa ya ya anụ maka na ọ nwere ekeresimesi ọgọ m nwoke kpọrọ m wee sị m na ya chọọ na iwu bụ na nwa ya nwaanyị na ya na di ya abịa bie wee nọrọ wee gbaa krismas m wee sị ya ọgọ na ihe anọkwa ọ dị ka chi m yọọ mụ mgba ọgọ m nwoke yọọ mụ mgba m jebere chi m hapụ ọgọ m ọgọ m nwoke akpọrọkwa nwunye m hmm. m jebere ọgọ m hapụ chi m chi m ewere ndụ m ndị Igbo ọma mmanụ ma ndị ma m ma ndị na-amabụrọ m aha m wụ Lydia Nze m na-ewetara unu akụkọ na-eme unu obiọma na show anyị a na-akpọ Igbo Amaka mana taata echikwugo m ana etugo m ana wee chee sị kedu ihe anyị ga-eme taata wee sị ka anyị too mmadụ naabọ mere ihe onyonyo anụnwa anyị na-ekiri ndị a na-asụ n'Igbo ji wee pụọrọ ọra ji wee bụrụ ihe ama ama ma ọ bụrọkwa naanị ihe onyonyo nke a na-asụ Igbo na ya ka ha mere ha mekwere ọtụtụ ma nke a sụrụ bekee mana ha abịa ebupụtara asụsụ Igbo anyị a wee bupụta ya n'ihe onyonyo mmadụ niile wee na-ekiri ya na-asị ee abụ m nwa afọ Igbo abụ m nke a abụ m nke ọzọ mmadụ naabọ a na-ekwukwe n'okwu ya o nwekwe o nwekwe onye ọzọ o nwekwe ndị ọzọ ọ bụ na-abụrọ Kenneth Nnebue na late Mrs. Amaka Igwe anyị niile ma mm. Kenneth Nnebue mere ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche site na mgbe Living in Bondage ruo na Glamour Girls ruo na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche nwoke a mekwere asụsụ igbo anyị a wee pụta n'ama mmadụ niile wee mara na ụmụ igbo anyị na anyị ji asụsụ anyị eme ọnụ na anyị ji asụsụ anyị asụsụ anyị bara uru na asụsụ anyị anwa amakakwa o mekwere ya ihe a na-ekwu igbo amaka igbo amaka igbo amaka o gosiri n'ezie na igbo anyị amaka ka anyị bidogodi na nke a na-akpọ living in bondage nwoke anụnwa wee jiri asụsụ igbo anyị wee mee ihe onyonyo anụnwa n'elu na o ji asụsụ igbo anyị ọ bụrụ ebe a ka ọ kacha mma ọ bụrụ onye a mere ọ kachasị wee wuo nwoke anụnwa mekwa anyị nwa bụ ndị igbo obiọma ma anyị ụtọ anyị ụtọ na anyị bụ nwafọ igbo ma anyị egosikwe na anyị na-eko na-eme nganga na ọ bụ onye nke anyị onye ọzọ m chọkwara ikwu okwu ya awụrụ late Mrs. Amaka Igwe may her soul rest in peace nwaanyị anụwa mgbe ọ nọ ndụ o mere ihe ndị bekee ga-akpọ redefining of the Nigerian movie industry nwaanyị anụwa agbalịka ọ gbalịrị ihe dị egwu mana nke asụsụ Igbo ma nke asụsụ bekee o tipịara ha o mere ha niile nwaanyị anụwa agbalịka kemgbe violated ka ọ bụ rattlesnake nke anyị niile ma ama nke mere Ahanna jiri wuo nke dị egwu ihe onyonyo a na-ekwu okwu ya rattlesnake ọ kọzi ihe a na-akpọ road block serious one nke anyị makwa na ọ bụrọkwa na ashị kọzi mgbe o mere violated nke a sụ n'asụsụ bekee mmadụ niile kwụ na line na-eche ka ọ pụta ka ha wee kirie mgbe ha kirikwenye ya obi ejupụta ha na aṅụrị na ha bịarara kirie ihe onyonyo a ọ ka na-ekwe kemgbe a rute tata kọzi nke o mere na-aza checkmate nke a na-egosi mgbe ọbụla mgbe ọbụla mgbe ọbụla n'onyonyo mgbe ọbụla ị gbanyere ya a na-eme ihe a na-akpọ weekly is a series ogo o mekwere nke a mee ya ọfụma ya na ọtụtụ ọlụ dị iche iche ọ lụgo nwaanyị anụnwa bụ amaka igwe na kenneth nnebue mere anyị obi atọ anyị ụtọ mere anyị o so na ndị mere anyị ji wee tukwuru ana na-ekiri ihe onyonyo anụnwa anyị ma nke ọfụma ha bụ ebupụta ya wee mewe ya n'oge mbido mekwa ya ọ dị mma mekwa ya ọ dị otu mmadụ ga-esi wee pụta wee nyomie wee mụta wee mere na-aga n'iru nwaanyị a gbanịrị nke dị ukwuu nwoke a nakwa Kenneth Nnebue ọ gbanịrị nke dị ukwuu bikonụ cherekwanụ asịrọkwa m na onwerọ ndị ọzọ na-eme ihe onyonyo anụnwa anyị na-ekiri anyị makwa na o nwere ndị ọzọ mana anyị just chọrọ ito mmadụ a naabọ nkwetakwa aka na ga-afụ na ha gbanịkwa na ha gbanịrị ọfụma ha kwesịrị otuto anụnwa anyị nyere ha ma n'eziokwu n'eziokwu ndị ọzọ niile mekwara ihe onyonyo anụnwa ji na-amasị anyị anyị na-ekenekwa unu anyị na-ekenekwa unu ọfụma obi dịkwa anyị ụtọ ka unu si wee tinyekwa ihe na nke unu ka mee ka ihe anụnwa dị ọfụma mana mmadụ a naabọ gbanịkwara nke dị ukwuu abịa na mgbọsị ọzọ anyị ga-ebukọtakwa ndị ọzọ gbanịkwara bịa gosi unu ọ bụkwa na ọ sọ ha naabọ bịa nọ mba enwere ọtụtụ ndị ọzọ gbanịrị ọfụma tupu oge ahụ eruo anyị na-asị unu rotekwa na igbo anyị anụnwa amaka ka ọ na-akpọtụ ka emesịanụ oke mba
Hmm.
ọ dị egwu taa bụ taa biko nna o nwere ihe ị ga-etinye n'okwu a igwe
ada mazi i- i- i- ife igwe kwu maka nwanyị inwe anị Ka m nọ- Anọzikwa. ka m nọzie anọzie maka na o nwere ife ọ na-abụ enye nwata ọ sị ọ ọ- ọ- ọ sụọ ume sị ọ ya maka enye ka enye ya nye mmadụ Mm. ife m ji achọ ka m kwuo ife a ọfụma bụ nkata anyị na-akpa ebe a abụrọ sọ anyị nwa nọ ebe a na ọ ka ndị na-anọrọ wee jụkwa ajụjụ malụ ife na-emenụ n'isi mbido ile ana abụrọ ife e ji mara ndị Igbo ndị Igbo adịghị ele ala ile ana so n'oyibo bịara abịa kedu ana nke ị ga-ele ana ụmụnna nwe ọ maka na oyibo bịa apụba ọrụ oyibo ndị gọọmenti sikwazi na ana bụkwazi nke fa ka oge eji bịapụtazi asị na afụrụ ana eji eme arụ ebe a na-arụpụta ife na ha nwa bụ ndị ọchịchị chọrọ ana ewee bịa alụba ana akpara ana asịkwazi ana anaghịkwazi ana ana ele ana wee bụrụkwazi afịa a na-azụ azụ mgbe na-etere aka ọ bụrọ ntị a ka eji anụ na a na-ere ana ma ya bụrụkwazịa nke na nwaanyị na-enwe ana ọ dị ka mgbe a pụta sị na nwaanyị adịghị eri eke ọkụkọ nwaanyị adịghị eri eke ọkụkọ maka na ọkụkọ erirọ nne mgbe ahụ ndị nna anyị fa jide e, e, ngalaba ọkụkọ na-atọ ụtọ mm. ịghọtago ịghọtago dogharịa onwe fa mm. ararụsị afịa ọkụkọ ụfọdụ ama aghọta ife a na-akpọ afịa o nwere anụ na-adị n'akụkụ ebe ararị ararị edo mgbe o ji wasịsịa anụ nke ịgwa m ife fọzị na ọkụkọ ọ ya ka ị na-achọ ịgwa na nwaanyị ji egota ofu akpati eke ọkụkọ wee richasịa ya bie na bie ebe o bi kịta a sị ya na o merie maka na ọnwa ọ dịka ife ịgwa nwaanyị pụta kịta kpata ego je goro ana ị ma sị ya na ọ ma-enwe ana ọ ga-enwe ana mana abịa na anị igbo ebe a na-enwe ana na ụmụnna nwaanyị ada enwe ana nwaanyị ada eketa anị hmm. i kwu sị ọ bụrụ na nna ya gote anị nna ya gote ana na ọ mụta nwoke nwaanyị nọsịa na ọ nụrọ di na ọ nụọ di oke ana anwa elurọ ya ọ ya ka igbo ji sị na okeke nwaanyị akpọrọ na okeke ọ nwoke ka ya i mekata kpọọ okeke nwaanyị pụta eh, o kwesị na izu na ife nji ekwu ife a bụ na abịazi dịka ike ife ife obi nwoke ee eh, ụnọ ikpe kasị ụnọ ikpe n'obodo a na anị Igbo mekwuzie na kịta na nwaanyị na-esokwuzi ekele oke nna hmm. nke a bụ nke na-eme n'anya anyị tịta mana ọ dịrọ n'anya adam ya na ọ bụrụ na ya kọwara ife gbasara ile ana ọ dị ka a ga-asị na ọ ka ọ dịbu ọ bụrọ ka ọ dị ana abụrọ ife a na-ele ele ana abụrọ ife a na-azụ azụ nwoke topụta rue ịlụ ụnọ ụmụnna enye ya ana o wee rụọ ụnọ mana kịta ebe ana garakarịzi ọnụ bụ n'ime obodo maka na ọ dịrọ ị pụtazịa ndị mmadụ edebesịa ife sị ị chọọ ana gị bịa na fa na-ere ana gọọmenti ewekọlụ ana sị na ọ fa fanwa bụsị gọọmenti na ana niile dị n'obodo anyị dịka etu Land Use Decree si wee kwuo ya 1976 na ọ gọọmenti nwezi na ọ gọọmenti na-enetazi ya n'anya ma nke dị na steeti ma nke dị na lokal gọọmenti ekewasịa ya lokal gọọmenti ilekọta ya steeti ilekọta anya na ọ fa na-enetazi na ndị mmadụ anya o wee bụrụ ngwa afịa akpọba akpọba ọ bụrụ etu ọ dị onye jide ego o golu i jee mara mmadụ na ndị na-achị achị a wanye gị maka na o nwe nke gọọmenti na-ewere ma ọ sọ gị ma ọ na ọ sọrọ gị ife a ga-eme na fa were ya iwu kwuru na fa were ya ma ọsọ nwere na o nwere ife fa ga-eji wee tie gị aka n'obi ọ sọ gị were ọ sọ gị rapụ mana gọọmenti emego gịnị fa ga-ewere a sị na ọ maka idozi obodo na ime ka obodo gaa n'ihu ife m ji akọwa ya bụ ka ndị be anyị ụmụaka anyị marụ na ọ bụrụ e bu eme gboo na a na-ere ana ere abụrụ kama na oyibo bịara wee buru ife o bu bịa ma nke dị mma ma nke dị njọ anyị wee lebe ana ana wee bụrụ ngwa afịa akpọba akpọba nwaanyị ga-enwe ana dịka igwe si kwuo e na ee e. maka enweghị onye ga-asị gị mba ị fụ na ọ zatara ya fụ na ọ zatara ya mana igwe gbara isi ya na ọ sị mba na e mba na e na nwaanyị nwere ego nọ na-arụ ọrụ got- nwee ego ya eje golo ana golo ana nwere mgbe ihe dapụta a napụ ya ana. maka na e jee na akwụkwọ ikike e ji enwe ana afa ya adị na ime a napụ ya ya O Ịma- nwere ebe ọzọ o nwere ebe ọzọ dị mkpa ọrụ oyibo abatago n'obodo niile obodo ụfọdụ wụbu ime obodo awọzi ime obodo kịta ọ wụzi ọrụ oyibo nke a na-akpọ civilization and development ọ bụrụ na i ruo ihe dịka na ana ọnịcha o nwere mgbe ọnịcha bụ ime obodo wee ruzia na obodo niile bụ ọnịcha awụrụgo ọrụ oyibo ị gbadatakwa na Nkpọ wụbu ime obodo awụrụgo ọrụ oyibo etu a ka ọ bụ i rua na Owerri i rua na Enugu ọ wụwazi ọ wụwazi nke ka aja jee n'ugwu ono ma ọ ka e jee n'ugwu ha ncha na-awụzi ọrụ oyibo ị bịa n'ọrụ oyibo ahụ nwoke mụọ ụmụ ise nwaanyị tọ nwoke na-abụ onye na-echasị ihe ya edebere ụmụ ya maka na ọ kpatara ego etu a mụnwa bụ ibere enwere m ike m na-egokọta ana egote m ana n'isi ada m nwaanyị n'isi nke nwoke n'isi m gokọba etu a gochasịa ya ka eme ya ka m dị ndụ na nke ahụ nke gị na nke ahụ nke gị ihe ọ bụ n'olu oyibo ọ bụ na nwaanyị ahụ jebe be di mgbọsị ọ ya-eje be di achịrị m akwụkwọ ụnọ m gotere ya o nwere ike ọ bụlụ ana nkịtị ka m gote o nwere ike ọ bụrụ na m gotesịa ana ego karịa nne m lụa ya ụlọ o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ dị n'ala ka m goro m chịrị akwụkwọ ahụ chinye ya na di ya sị ha nọ ihe m ji edu unu ụlọ o nwere ike anyị amarọba ụdị di ọ ya-anụta ma ọ bụ ụdị ndị wugi wugi anyị na-ekwu na adebe adebe

hmm. maka na o doghị anya na ụmụ nwoke bụ a na-awụzi o bisie aka o bitere o bikwasa n'ikpuru ụkwụ n'ikpuru ụkwụ a bụ ọ chọ ofu nwaanyị na-emebe ọfụma ma ọ bụ nna ya na-eme ọfụma ọ bịa ọ sị ya na ịfụnanya ya ekwerọ m larụ ụra ị na-ene nwoke na-agwa nwaanyị ya afụka ya n'anya ọ dị ka nna m hmm. nwadiana ya ara abịazi be ya o wee ru na krismas o gbue ehi nwadiana ya wee nụ na nna ya m gburu ehi wee bịaba jee depụta tụkwasị aka n'ehi ọ sị ya ochie ekenekwa m ochie adaa ngụ na nwoke wee nekata ya wee nọ- jụọ ya ọ bụ na be ndị ka ịmụ ka ọ na-anụ ehi ka ịmụ?" maka na ị gafụ ya ebikwasa nna gị ochie aka i bikwasa anụ ehi aka wee etu ochie ochie ekene ngụ ka ọ gbarụ anụ Ọ gbakwa. ya bụ na ọ bụrụ na nwoke agaa jee bikwasa nwaanyị ọ ma na ọ nwere oke olu ụlọ ya na ya Mm. na ọ bụ nọ na akụ na ụba ka o nekwasị anya o bikwasị ya aka wee sị na ya na-anụ nna ya na-afụ ụzọ ọfụma o were anya okenye anya ikenye Hmm. jee ka ihe dị na ya ofe wee Mm. kee wee mara na ihe ekwu na ojubi ya bụ ihe ekwu na ọnụnụ ya Mm. ihe ọ ya-eme bụ o were ihe o gotere nwa ya o debe sị ya jegoro Mm. ya bụ na nwa ahụ jesizie pụta wee chọkwa ka ya welụkwa ihe nna ya debere ike na achọgozi nna ya na afụrọ nwanne ya nwoke ahụ ejiji esi na asị na nwaanyị ara enwe ana nke ahụ abụrụ ya nke a bụ ohi anya ọcha maka na ọ dị na nne nna ya ka nna ya gotere ihe a nye nwanne ya o wee sị ya debe n'ụlọ ka o jee pụta afa ya dị n'akwụkwọ ya ọ bụrụ ụdị ya na aka anyị na-ekwu maka ya ma ekwu ihe a kwụsie ofu onye nụrụ ihe anyị kwuo o jee depụa o were anya ọcha wee zuru ihe nwanne ya hmm. gaa akwụkwọ ori ka ndị Igbo si na kpọrọkpọrọ na-aka mma na ụtaba maka na ịrapụ ebe ị wụrụ ahụ je chiri akwa ebe ọzọ bụrụ ori ya bụ anyị achọrọ ka mmadụ jee je were ihe mmadụ si na ya nụrụ na onyonyo si na nwaanyị ahụ enwe ana ụdị ana nke nwaanyị na-enwe ọ bụrụkwa ihe anyị kwu mm-hmm. ee igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgoni anụ na nwanyị na-enwe ana ma ọ bụrụ na nne a zụrụ ya n'aha ya hmm. mana ọ bụrụ na ọ wụhụ nke a zụrụ n'aha gị nọọ ana ụmụnna nwaanyị anaghị enwe ana ọ ka fọkwara ọzọ ihe niile a anyị kọrọ maka ya kedu onye ọ dịrị ịkụziri ndị agba ọfụụ ndị na-etonite kịta ihe bụ nsọ ọ bụ nne ka ọ dịrị ka ọ bụ nna ka ọ dịrị achọrọ m unu tụlee
okwu a. anyị kwu sị na anyị Igbo mgbe oyibo na-abịarọ anyị enweghịkwa akwụkwọ ebe a na-edetu ife kama nọọ etu anyị si wee kwu ka m kwu na mbụ sị na nwata na-eburu nna ya oche gịnị bụ ibu oche nna gị jebe nzukọ fa bụ ndị okenye i buru oche ụnụ pụọ fa dọnọ na-eme nzukọ ụnụ akwụ n'akụkụ na-ege ebe fa na-ekwu a na-esi n'okwu anwa wee na-akụziri fa ife kpata na ị fụ nwa ma ife na igbo asị na o buru nna ya oche ịkụziri nwata ife dịlụ nne na nna mana ndị ịkụziri nwata ife dịkarịsị n'aka fa mgbe ụwa dị mma ife m ji si mgbe ụwa dị mma bụ ogbe o si na ya wee pụta maka na ndị Igbo si na ofu onye adịghị enwe nwa mgbe anwa bụ ị pụta fụ nwatakịrị ka ọ na-eme ife na-adịrọ mma gị nwa na onwe gị na-abụrọ nne ya na-abụrọ nna ya iwere ya ọ bụrụ na ọ ịtara ịpịachasịa ya ị bịa jee n'aka nne ya na nna kpee ya ọkwa mgbe mgbe anwa ka m na-ekwu ife a ọ obodo na-azụ nwa ma kịta even nne na nna azụnwukwọzi nwa na ha na-akpọrọzie nwa kpọnye ndị nkụzi kwụọ ụgwọ ebe a na-achọ akụnụba nke ụwa ị fụ na o nwe ndị fa na ụmụ fa ada emekọ kedu ife anyị na-ekwu anyị na-ekwu okwu omenala ọ mmadụ one ka anyị ra wee nọdụ ebe anyị na-achọ ego ma ife a na-akpọ omenala kedu omenala nke ọ na-ekwu okwu ya ewekwana iwe nne ka m kwuo na ebe anyị bi bụ obodo Lagos Igbo bie Hausa bie Efik bie Igala bie etu e si biri ya ka omenala si dị n'iche n'iche ya ka anyị ji wee sị na mba na-asụ n'onu n'onu ị nụ nke ị fụ nke onye a me taa a fụ nke onye a me fụ nke onye a me o nwerọ nke ị mazi nke bụ eziokwu mana anyị na-ekwu okwu gbasara igbo kedu oge anyị nwe ịkpọzi ụmụ anyị wee naa na ya bụ ala igbo ka fa wee fụ ife a na-akpọdụ ị- ị sị omenala sị what is omenala Ọ ife ị ga-anụ. arụ kedu ife ajụjụ a ị jụ ji wee dị mkpa ọ ya ka ife anyị na-ekwu kịta ka anyị ghara ịfụ ya na ọ bụrụ fim ife onyonyo ka anyị na-eme nke a ka mkpa maka ọ ya bụ ntọnala onye na-azụ ma onye na-akụzi ife a abụrọ sọ nne na nna obodo na-azụ nwa ọ ya kpata igbo ji asị na obodo ma nwa a mụ nne daalụ maka ajụjụ gị ajụjụ gị amaka ị na-ajụ kedu onye ọ dịrị ịzụ m ime ka Nkụzi. ụmụaka akwụkwọ kụziri nsọ ụmụaka. bụ ozi na onye ọ dịrị ime mma- mmiri chukwu bụ ụkọchukwu mana onye ọbụna nwee ike ime ya ma ọ dị na mkpa Hmm. ọ na-awa ọ dị na mkpa bụ ọmụmụ nwoke jite ukwu nwaanyị ejite mana ọmụmụ adịgo mkpa ọ bụrụ na ị bịa na ndụ anyị na-ebi taa ihe a mụta n'ime ya bụ na nwoke ghọtasịrị ube ube ka o si wee ji awụrụ ebe o si arị ka o si aga arịtu ọ bụrụ na ị chọba ka inweta- iwetakpọ akụ na ụba niile ofu nke ya efunarị gị ihe mere kịta bụ na ịzụ ụmụ na-efunahụ ndị Igbo hmm. maka ha na-achọ ka ha kpatasị akụ na ụba nke ụwa chi foro ụtụtụ nwoke a na-apụ apụ nwaanyị nwunye ya na-apụ ụfọdụ ara afụ ihu nne ha anya ọfụma ara afụ ihu nna ha maka na ọ na-akụ elekere ise nke ụtụtụ nwaanyị ejikerego nwatakịrị na-alarụ ụla hmm. ọ wụ onye ahụ na-eneta ụmụazị anya a na-akpọ maid Eh? odibo ha nọ n'ụlọ bụ ya bụ nwoke bụrụ nwaanyị ya kpatara na i rue n'ụfọdụ ezinụlọ nwaanyị na-agba ụzọ na-ejesi ọrụ nwoke na-anụba maid Hmm. maka na ya na-esi nri enye ya otu wee dị ya na-enye eh, ahụfụ na obi na-adị adị ya mma Ụzọ ya niile na-abụ. na-anọdebe ya mgbe mgbe ọbụla

mana ọ ya ji aka akụ mana ọ bụ ya mere Butere ya onwe ike ya. gbaghara di ya ọ gazie ụlọ ụka ekpere kụbazie aka ka a zọpụtakwu ya n'aka maid maid ewerugo obi nwatakịrị obi nwa- nwa- nwoke maka na maid nọbe ọyị nwoke ka ofu ọyị nwoke bụzi maid ka ya na ya jizi ebe okwu si wee pụtazi ife bụ na o nwe mbọsị o jesiri bata wee si jidekwa maid wee na-emekwa ka ha na-eme wee nọkọta wee sị ya maid na ị tọkakwa na ihe tọgbu m atọgbu ihe na-atọgbu m atọgbu maid wee sị ya "Hmm, na kee ka ya si atọ ọ sị ya na ị tọkarịkwanụ ihe niile na-atọ ụtọ

edem talk he say i even sweet pass madam ị na mụrụ Ọ dịrị ka ị na-elele m anya, mgbe- ọ dịrị igwe ekwu ọbụbụ. ya bụ na ihe m na-agwa ya bụ na nwoke na nwaanyị nọ n'ezinụlọ ha neta ụmụaka anya ha kpaa tụọ elo ka a ya-esi wee zụọ ụmụaka ka ụmụaka wee nwee ike zụkwa ndị ọzọ ka o wee bụrụ ya na omenala anyị dị na-aga mana ọ bụrụ na nwoke gbaghara ụmụazị ọ gbaghara maid nwaanyị gbaghara ụmụazị gbaghara maid okwu ya bụ na nsogbu dị n'ụlọ ị bịazi na-asị kedu onye ọ dịrị ịzụ ụmụaka Ibe- ọ dịrị nne na nna ọ bụrọ sọ nne ka ọ dị. maka na o nwe nwoke ara azụ nwaanyị nwaanyị bụ ya na-azụ nwaanyị nwoke azụ nwoke maka na anyị a sị na nkịta nwaanyị zụ na-ata akwa nkịta ọbụna nwaanyị zụ na-ekpori akwa Hmm. ya bụ na onye ọ dịrị ịzụ nwaanyị bụ nwaanyị ọ bụ ya ọ mụ nwoke dụa nọkịta ọ mụ nwa nwa m nwaanyị nọkịta ọ bịa kọbara m na ya nọ na nsọ kedu ihe m ya eme ọ nne ka ọ ya akọrọ ọ bịa bụrụ o nwee ihe tol- tolie na ebe na N'ịja nja. o gosibe m o gosibe m a- ọsọ ka m ya agbanaba sị ya chọọ nne gị ya bụ na ihe anyị ga-eme iji wee mee na omenala igbo na-aga n'iru bụ na nne na nna ya ewepụta oge ha ya eji wee na-ene ụmụ ha anya mana ị nụgo ihe Nze Metụ kwu na ofu onye ara amụ nwa na nwa bụ nwa ọra n'ala igbo bụ ebe ọ ya bụ ị na-aga ị gakọta ị fụ nwatakịrị ka ọ na-emehie ị kpọ ya sị ya bịa ọ bụrụ nwa ahụ Nze Metụ ka ọ bụ ọtụ nwere ọtụ ka ị dọkpụrụ ya n'aka pịa ya ịtarị ị pịa ya ịtarị pịasịa o bere akwa naa o jee delu Nze Metụ na igwe ka m fụ o wee pịa m ịtarị ọ jụọ ya gịnị ka i me ọ gwa ya Metụ eweru nnukwu ya pịakwuo ya ọzọ ya na nke igwe pịara ọzọ mana i je mee ya n'obodo ana oyibo e, e, e, ọrụ oyibo anyị nọ onye metụrụ nwa ya aka ọ kpọọ ọgụ o kweghị amụkwụrụ ya nwa echi ọ bụrụ sọ ya azụ onye ya azụ na anọrọ n'ụnọ ọ ya kpata na e nwudoro onye ori na Bini wee kwue na onye a na amagwo ikpe ọnwụ na a ya egbu ya ọ sị ha kpọọrọ ya nne ya ka ya zie ya ozi ikpeazụ nne ya wee jere bịa ọ sị ya weta ntị gị agwa o nwude ọ tade ya na ntị tabelie ya sị ya na ọ bụrụ na ị gwa m kọwara m ọfụma amaghị anọ- amaghị anwụ ụdị ọnwụ mana na ọ bụrụ na i ji ezigbo ịtarị na nna m nwụ gboo mana i ji i jiri ezigbo ịtarị wee pịaba m wee gwa m emena ihe ị hụgo na ọ na a sị na nna ka ọ dụrụ na nna eburugo mpempe ntị ọra ewe- onye fụrụ nwa igbo ebe ọbụla o si bụrụ ya kpọrọ ya na nwa ya ya dụwa ya ọdụ oke mba kama ya kpọtụkwa nke ya takasị akwa gị i were nwa ya rapụ ya sị ya jebe maka na nna m sị na ọ bụrọ mmadụ niine ya aba uru ọ ya enweriri ndị a ya eji wee debe wee were ha na-ama atụ ajọ ihe ma chukwu ekwena ka nwa anyị wee wụrụ ofu n'ime ha hmm. egwu dị o igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụnanụ ya nụ na ọ bụghị ofu onye na-azụ nwa na a na-agbakọnata wee zụọ nwa ka nwa wee baa uru ma nne o ma nna ma ikwu na ibe onye ọbụla na-azụ nwa ya bụ ihe eji wee mara ndị Igbo hmm. ọ dịgo ka o si adị o ife ọbụla nwere mbido na-enwe njedebe igwe ọka nwere ihe ị chọrọ ịgwa ndị ụlọ maka ihe anyị kwuru taa tupu anyị anawa eh, igbo na igbo igbo bụ igbo mma mma nụ ana m ekene unu ana m ayọ unu sụbanụ igbo sụbanụ igbo kụzibere unu ụmụ unu omenala igbo kụzibere unu ụmụ unu ihe ọ ya abụ onye mechasịa o wee matakwa na ọ bụ anị igbo ka o si ejizina na mara asụ igbo na mara emekọ mụ na ndị igbo ejizina ya wee mee ka o wee bụrụ na ị pụrụ iche anyị bụ ndị igbo o nwere ihe ị ya-emegide ka ihe abụzighị onye Igbo anyị bụ ndị Igbo werenụ kịta bụ ụtụtụ wee chụba ewu ojii maka na ọ wụ na chi jie na ọ ya-ahịazi ahụ nchọta ka ọ ra m otu a mbọsị nta ka a chụọ n'owere mgbada maka na ọ họ sọ n'owere nchi ka anyị na-achụ
Nze ejike metụ.
akwụkwọ nsọ sị na ị zụọ nwata n'ụzọ nke chineke na o too na ọ ma-arapụ ya igbo sị na nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ndị igbo nkata anyị kpa n'ụbọchị tata anyị emetụọkwa ya aka rinne na ife na ọkụ ụnụ na ụnụ nwa na onwe unu soro kwuo wee chegharịa uche onye ọbụla na-ene onwe ya ma mụnwa ma gị nwa maka ka anyị na-ekwu ife ebe a o nwee ebe mụnwa na-erikwu mperi na be m n'ebe ụmụ m nọ kọwarụ fa ngalaba osisi fa si wee pụta etu afa nna si wee dị etu o si wee dị o nwee ụfọdụ ife ga-abụ anyị na-ekwu ha ama aghọta ife ị na-ekwu ọkwa gị na onye Igbo na-asụ asụsụ mana ịsụgharị ọ sị gị amakwọ m nke ị na-ekwu o wee bụrụ na anyị ada asụ Igbo dị Igbo n'ime inu a na-atụ atụ bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ụfọdụ ụmụ anyị amarọ Igbo ma ebụkwazi ya nke ịtụ inu ka ka ha ga-esi mụta ịtụ inu ma ọ bụrụ na ị da atụ inu n'ebe ha nọ maka na Igbo sị na ọdụdụ egwu eru ogbute ozu nza naabọ a kpọbi ọdụdụ ogbu nza mana iru ebe anyị fọrọ nza onwe ọ bụrụ ọdụdụ ka ọ bụ kedu ife anyị ji ekwu ife a biko omenala ndị ka eji mara ndị asụsụ ndị bụ ife e ji eme ngara ka ọ gharụkwa ịbụ na ọkụ a gụnye anyị n'aka gbasara ịsụ asụsụ igbo omenala igbo bụ n'aka anyị ka ọ ga-anyụ chineke ekwekwana ka ngwere gbaa ajị ekene m ụnụ igbo bụ igbo Hey! Hmm.
ndị be anyị ụnụ anụlanụ ya nụ a sị na chineke ekwekwana ka ngwere gbaa ajị ngwere agakwanụha agba ajị n'ebe anyị nọ ihe m na-ekwu bụ, igbo amaka igbo dị ụtọ igbo bụ ndị eji eje mba biko nụ onye ọbụla ka anyị tikọọ ọnụ aka ọnụ maka na a sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ka anyị zụọnụ ụmụ anyị biko nụ ka anyị hapụnụ e, e, ihe a a na-ekwu yeah men mama men nna men biko nụ ka anyị zụọnụ ụmụ anyị ọ gwụsịgo